Fáilte romhaibh chuig Físghabháil Scáileáin de chuid Fhoireann Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí, Seirbhís Tacaíochta de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna. Sa bhfísghabháil scáileáin seo beimid ag díriú ar an bpleanáil roinne agus beidh deis agaibhse tuiscint a fhorbairt ar na chéad chéimeanna ar cheart daoibh a thógáil agus sibh i mbun pleanála le chéile. Tá eolas a bhaineann leis an gcur chuige don tSraith Shóisearach ar fáil ar shuíomh na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí ag www.jct.ie. Bíonn foireann Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí ag cur leis an suíomh seo go rialta, mar sin bígí ag faire amach don nuacht is deireanaí uainne. Inniu táimid chun díriú isteach ar chúrsaí pleanála. Mar eolas daoibh, tá fáil agaibh ar na céimeanna agus acmhainní pleanála laistigh den rannóg pleanála. Is féidir na comhaid seo a íoslódáil agus iad a úsáid mar is cuí. Ní miste a rá ag an bpointe seo go bhfuil tuilleadh treorach agus tacaíochta ar fáil sna lámhleabhair T1 agus T2 a bhí in úsáid againn sna ceardlanna FGL. Tá na lámhleabhair ar fáil sa bhfo-rannóg Ceardlanna FGL ar Rannóg na Gaeilge ar shuíomh idirlín SSM. Roimh dhul isteach go mion sa phleanáil, tá sé tábhachtach an cur chuige don phleanáil a thuiscint. Ba cheart go mbeadh tuiscint agaibh ar dhá rud sula dtugann sibh faoin bpróiseas pleanála. Uimhir a haon, go bhfuil ról lárnach ag an gcur chuige comhtháite. Molaim daoibh féachaint ar an bhfísghabháil scáileáin, Meafar Foghlama na Gaeilge ar dtús. chun an tuiscint sin a fhorbairt. Agus uimhir a dó, an ról lárnach atá ag an litríocht sa phróiseas a thuiscint. Smaoinigí go bhfuil an litríocht agus an measúnú fite fuaite sa phleanáil. Níl an litríocht mar rud ann féin atá scoite amach ón chuid eile den fhoghlaim a bhíonn ar siúl ag an scoláire Gaeilge. agus míneoimid é sin go mion níos déanaí sa bhfísghabháil scála. Feicimid anseo gurb í sprioc na sonraíochta ná an teanga a shealbhú. Táimid anois ag iarraidh go mbeidh ár gcuid scoláirí ina n-úsáideoirí muiníneacha agus neamhspleácha ag a leibhéal cumais féin agus iad ag labhairt agus i mbun cumarsáide trí mheán na Gaeilge. Tacaíonn an litríocht le forbairt scileanna teanga na scoláirí mar is foinse don dea-theanga agus de shaibhreas teanga í an litríocht. Sula dtéimid níos faide, is fiú go mór machnamh a dhéanamh ar na ceisteanna seo a leanas ó Michael Absalom. Uimhir a haon, cad atá mé ag iarraidh go bhfoghlaimeoidh siad? Cén fhoghlaim atá de dhíth orthu chun dul chun cinn a dhéanamh? Cén acmhainní agus áiseanna a bheidh de dhíth orm? Cén gníomhaíochtaí foghlama a chuideodh leis an bhfoghlaim? Conas is féidir liom monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn? Conas is féidir leo a gcuid dul chun cinn ar an bhfoghlaim a mheas? Cad iad na chéad chéimeanna eile san aonad seo? Anois agus machnamh déanta agaibh ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí i bhúr scoil is féidir dul i mbun pleanála. Mar is eol daoibh ag an staid seo, is iad na torthaí foghlama bunchloch na pleanála. Roghnaigh na Torthaí Foghlama a oireann do riachtanais foghlama na scoláirí ag an bpointe seo den fhoghlaim. Bí chinnte go bhfuil cinn roghnaithe as na trí shnáithe agus go bhfuil na scileanna teanga ar fad san áireamh. Ar deireadh, smaoinigh ar an gcúis gur roghnaigh tú Torthaí Foghlama ar leith. Ná déan dearúd go bhfuil na Torthaí Foghlama seo á roghnú chun cur le foghlaim na scoláirí agus go mbeidh measúnú á dhéanamh agat ar na torthaí foghlama atá roghnaithe agat. Céim 1, Roghnaigh na torthaí foghlama, Is féidir teacht ar na torthaí foghlama sna sonraíochtaí ar www.juniorcycle.ie. Nuair a bheidh na torthaí foghlama á roghnú agat, Bíodh eolas agat ar réamhfhoghlaim na scoláirí mar threoir. Roghnaigh téacsanna anseo a thacaíonn leis an bhfoghlaim. Tá ról lárnach ag an litríocht i soláthar na n-eispéiris foghlama agus i gcur i bhfeidhm na torthaí foghlama. Is féidir réimse téacsanna ábhartha a úsáid, idir téacsanna litríochta, mar shampla téacsanna a bhaineann leis na seánraí éagsúla, nó téacsanna tacúla eile. Is téacsanna iad seo a fhreastalaíonn ar réimse spéise agus suim na scoláirí chun foghlaim agus chun dul chun cinn na scoláirí a fhorbairt. Ní hé líon na dtéacsanna an rud is tábhachtaí ach cé chomh saibhir agus oiriúnach atá siad. Is éard is Aonad Foghlama ann ná cur síos ar an eispéireas foghlama atá á cruthú againn na torthaí foghlama atá roghnaithe againn a bhaint amach ag leibhéal cumais na scoláirí ag an bpointe seo den fhoghlaim. Cuimhnigh, nach cur chuige téamúil atá i gceist leis seo, ach is ó roghnú na téacsanna nó ó ghné den bheo-chultúr a eascróidh ábhar leathan an aonaid foghlama. Is féidir cur síos a dhéanamh ar an aonad foghlama sa bhosca seo. Tar éis cur síos a dhéanamh ar an aonad foghlama, agus ar an measúnú atá i gceist leis sin, ní mór eispéiris foghlama agus deiseanna measúnaithe cuí a dhearadh chun an bhearna a chúngú idir réamhfhoghlaim na scoláirí agus an príomh-mheasúnú ar an aonad foghlama. Is as na torthaí foghlama, na téacsanna litríochta agus na téacsanna tacúla, riachtanais foghlama agus réimse spéise na scoláirí a chruthaítear an t-eispéiris foghlama agus na deiseanna measúnaithe. Ná déan dearúd ar thábhacht an mheasúnaithe fhoirmithigh anseo chun foghlaim na scoláirí a chur chun cinn. Agus ar ndóigh, díreach mar a bhí luaite againn ag an tús, ní mór dúinn machnamh a dhéanamh ar an dteagasc agus ar an bhfoghlaim chun an fhoghlaim a bhí bainte amach a mheas. Smaoinigh, céard a d'oibrigh go maith agus ar céard a chuirfeadh feabhas ar an aonad foghlama an chéad uair eile. Ag an bpointe seo, is fiú teacht thar n-ais chuig ceisteanna Michael Absolum, agus iad a chur orainn féin sa tslí seo a leanas. Cad a d'fhoghlaim na scoláirí? Cén acmhainní agus áiseanna a d'úsáid mé a bhí éifeachtach? Ar éirigh liom an fhoghlaim a bhaint amach tríd na gníomhaíochtaí foghlama a bhí cruthaithe agam? An ndearna mé monatóireacht cuí chun an dul chun cinn a mheas? Conas a rinne siad féin monatóireacht ar a ndul chun cinn pearsanta? Cad iad na chéad chéimeanna eile bainteach leis an aonad seo, nó an bhfuil aon rud a dhéanfainn difriúil an chéad uair eile? Seo an cur chuige ginearálta atá againn i leith na pleanála. Ba cheart an tsonraíocht a bhaineann le do scoil a léamh go mion, i bhur n-aonar agus mar Roinn Gaeilge. Tá sé ríthábhachtach ní hamháin na torthaí foghlama a léamh, ach na féidearthachtaí teagaisc agus foghlama atá iontu a aithint chomh maith. Tiocfaidh forbairt ar an dtuiscint atá agat ar na torthaí foghlama seo thar thréimhse ama. Agus sibh ag pleanáil, roghnaigh torthaí foghlama a bheadh oiriúnach do riachtanais foghlama na scoláirí ag an bpointe seo den fhoghlaim. Ansin, roghnaigh téacsanna litríochta, téacsanna tacúla agus ábhair tacaíochta eile as a eascródh ábhar le haghaidh an aonaid foghlama. Ní mór a rá gur dea-chleachtas é na dualgais phleanála a roinnt le chéile. má tá saineolaí nó speisialtóir sa Roinn Gaeilge gur suim leo cúrsaí amhránaíochta, mar shampla, lig dóibh dul sa tóir ar fhéidearthachtaí a bheadh oiriúnach do bhur gcomhthéacs féin. Ag deireadh an phróisis phleanála, ní mór machnamh agus plé foirne a dhéanamh ar conas ar éirigh libh agus ar conas ar éirigh leis na scoláirí. Cabhróidh sé seo leasuithe cuí a dhéanamh ar an bplean don chéad bhliain eile. Chun tacú leis an ábhar seo, tá teimpléad pleanála deartha againn le n-úsáid sa chéad bliain 2017-2018. Is féidir libh é seo a íoslódáil ón suíomh. Déanann an teimpléad tagairt do na nithe seo a leanas. bliain, fad an aonaid, na torthaí foghlama, téacsanna litríochta agus téacsanna eile, aonaid foghlama bunaithe air, eispéiris foghlama agus deiseanna measúnaithe, agus machnamh an mhúinteora. Tá trí aonad foghlama shamplacha ar fáil do scoileanna T1. agus ina theannta sin. Tá trí aonad foghlama shamplacha ar fáil do scoileanna T2. Más mian le múinteoirí, is féidir na moltaí atá sna haonaid foghlama shamplacha a úsáid chun aonad foghlama dá gcuid féin a dhearadh a bheadh oiriúnach dá scoláirí féin. Tá súil agam go mbeidh an fhísghabháil scáileáin seo cabhrach agus sibh ag dul ag pleanála. Sara bhfágann sibh an suíomh seo, féachaigí thart timpeall. Tá tuilleadh tacaíochta ar fáil. Don nuacht is déanaí, cláraigh ar an mbunachar sonraí sa rannóg Gaeilge den JCT. Coimeád súil ar an gcóras giolcaireachta atá againn ag JCT Gaeilge.